Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, Sraith 11, Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1 Lá samhraidh taobh amuigh de Choláiste Sheosaimh, An Ghaeltacht. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Lá breá samhraidh a bhí ann. Bhí grúpa daltaí ag fanacht taobh amuigh de Choláiste Sheosaimh ar an mbus. Bhí siad ag dul go dtí an Ghaeltacht. Slide 4, Forbairt foclóra ar Phictiúr 1 Lá breá samhraidh a bhí ann. Tháinig an lá ar deireadh thiar thall. Thosaigh an slua ag bailiú go mall taobh amuigh de Choláiste Sheosaimh. Bhí an bus ann cheana féin. Ba é seo tús cúrsa Gaeltachta nua. B'fhiú go mór é chun feabhas a chur ar an Ghaeilge labhartha. Slide 5, Pictiúr 2 Ag dul siar, bus breá compordach, treoraí. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 Bhí an bus ag dul siar chuig an Spidéal i gContae na Gaillimhe. Ba bhus breá compordach é. Bhí treoraí ón nGaeltacht ag labhairt leis na daltaí faoi na radhairc agus faoi rialacha na Gaeltachta. Slide 7, Forbairt foclóra ar Phictiúr 2 Nuair a bhí gach duine ann cuireadh tús leis an turas siar.

Na málaí, Bunscoil Bhaile na hAbhann, idir sceitimíní agus bhuairt. Slide 9, Abairtí simplí do phictiúr a trí. Nuair a shroich an bus an Ghaeltacht, fuair na daltaí na málaí. Bunscoil Bhunscoil Bhaile na hAbhann an t-ainm a bhí ar an áit. Bhí idir sceitimíní agus bhuairt ar na daltaí. Bhí áthas ar roinnt acu agus bhí uaigneas ar dhaltaí eile. Slide 10, Forbairt Foclóra ar Phictiúr a 3 Ní raibh sé fada gur shroich na daltaí a gceann scríbe thiar i gConamara. Bunscoil Bhaile na hAbhann an t-ainm a bhí scríofa ar an scoil. Fuair na daltaí na málaí agus chuaigh siad isteach sa choláiste. Bhí neirbhís agus uaigneas ar na daltaí nua ach bhí sceitimíní ar na seanfhondúirí. Slide 11, Pictiúr a 4 Ranganna ar maidin. An bhialann, spórt agus cluichí, céilí. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr a Ceathair Bhí ranganna ar siúl gach maidin óna 10 a chlog go dtí a 11 a chlog. Ansin bhí am lóin sa bhialann idir a 1 agus a 2. I ndiaidh an lóin bhí spórt agus cluichí don iarnóin ar fad. I ndiaidh am tae bhí seisiún iontach ceoil agus le críoch a chur ar an lá bhí céilí ann. Slide 13, Forbairt foclóra ar phictiúr a ceathair Cuireadh tús dáiríre le cúrsaí ar an dara lá. Bhí ranganna ar maidin óna deich a chlog go dtí a haon. Bhí na ranganna iontach ar fad. I ndiaidh dinnéar a fháil sa bhialann ag am lóin, cuireadh tús le himeachtaí na hiarnóna. De ghnáth, bhí rogha spóirt ann idir pheil, sacar agus iománaíocht. Baineadh an-sult as an gcéilí gach oíche le rincí nua a fhoghlaim. Slide 14, Pictiúr a 5. Lá breá brothallach. An trá, ag snámh. Thug siad cuairt ar Raidió na Gaeltachta, TG4, Teach an Phiarsaigh. Slide 15, Abairtí simplí do phictiúr 5. Lá breá brothallach a bhí ann sa phictiúr seo. Chuaigh na daltaí go dtí an trá. Chuaigh roinnt acu ag snámh. Ar aghaidh leo ansin go dtí Teach an Phiarsaigh i Ros Muc. Thug siad cuairt ar TG Ceathair agus Raidió na Gaeltachta freisin. Slide 16, Forbairt foclóra ar Phictiúr 5. Fuair na daltaí deis dul go dtí an trá nuair a bhí an aimsir go maith. Ní raibh slua mór ann agus baineadh an-taitneamh as an tsaoirse agus as an spás. Ina dhiaidh sin, tugadh cuairt ar Theach an Phiarsaigh i Ros Muc agus ar an mbealach abhaile stop siad ag TG4 agus ag Raidió na Gaeltachta freisin. Ba iontach an phribhléid í féachaint ar na seoda luachmhara siúd i gceartlár na Gaeltachta. Slide 17, Pictiúr 6 Taitneamh agus tairbhe Bhí, ní raibh Bhí na huimhreacha fóin acu. Slide 18, Abairtí simplí do phictiúr a sé. Tháinig an lá deireadh go tapaidh agus bhain na daltaí taitneamh agus tairbhe as an gcúrsa. Bhí an-chuid de na daltaí sásta teacht ar ais an chéad bhliain eile toisc go raibh sé chomh hiontach sin. Bhí gach duine eile sásta téacs a sheoladh dá chéile chun an teagmháil a choinneáil mar bhí na huimhreacha fóin acu. Slide 19, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 6 Tháinig an lá deireadh beagnach i ngan fhios do na daltaí. Bhí meascán mór mothúcháin ann idir bhróin, uaigneas agus bhriseadh croí. Bhain na daltaí go léir taitneamh agus tairbhe as an nGaeltacht agus bhí siad lán toilteanach fanacht i dteagmháil lena chéile ar feadh na bliana. Bhí roinnt mhaith daltaí ag teacht ar ais an bhliain dár gcionn. Do dhaltaí eile, ba é sin an uair dheireanach dóibh sa Ghaeltacht ach ar a laghad bheadh an Ghaeilge bheo leo mar a deir an seanfhocal, Tír gan teanga, Tír gan anam. Slide fiche, Ceisteanna Slide fiche haon, Ceisteanna samplacha Cá raibh na daltaí sa chéad phictiúr anseo? Cá raibh siad ag dul? Déan cur síos ar lá Gaeltachta i bpictiúr a ceathair. Céard iad na háiteanna eile a raibh siad chun cuairt a thabhairt orthu i bpictiúr a cúig? Ar bhain na daltaí taitneamh as an gcúrsa? An raibh siad sásta teacht ar ais an bhliain seo chugainn? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat!